ya akwụ m ụgwọ m taa ya emego m ya emego m ngwa achọghị m okwu na ụka ọ bụ nke okwu na ụka batara be m atụrụ sị na ya nwa ha agba egwu mana eri uru bakwute ya nya nwa ha agba agba nya ha ụgba ụgba egede egede gị nwa ga-anwa m na n'iru m egede ji anwa nwunye m nwaanyị m ji alakpu ụra ọ makwa na ijiji bee n'iru m ijiji anwụ nyụọ anya n'azụ nye nwaanyị egbu ndụ ya toro ogologo ee abụrụ m nke m ka ga-emetụ nwa ọzọ kịta egburu m isi debe edebe ndị ozu o mezikwa gị gbaa ụkwụ n'aja ugboro ise ị gbakwụrụ ụkwụ n'aja ugboro ise a agadi gbakwụrụ ụkwụ n'aja ụchụgbagha ana ana achịli eje ole mgbe unu unu ọsị ya na latin ka ọ na igbo m ji ga aga anụ ya njin moto kụọ ọ na-aga ije mba mechie ọnụ onye wụ njin onye wụ moto ndị na-eje njem moto ha ji eje njem kụọ njin enwere ebe ha ka na-eje legharịba elegharịsị anya lepụta Ọ mụnwa bụ njin
Are you sure they are virgins? yes, Emma. Trust us. We have tested them.
Gịnị bụ arụsị anwa? Arụsị bụ ngalaba nke ekwensu a na-akpọ Lucifer. Ebe ndị ndị anyị ndị gboo ji ọtụtụ ndị mmadụ ụfọdụ ji mmadụ asaa nwoke na-amaghị nwaanyị na nwaanyị na-amaghị nwoke ụfọdụ ji iri na ịnọ ụfọdụ ji karịa were ga tọọ ntọala were ndị a wee nie ha na ndụ were kpọkuzie mmụọ ọjọọ nke bụ spirit of Lucifer o were wee gbadatazie were werezie ọnọdụ n'ebe ahụ were ṅụọ ọbara ndị a were guzozie ebe ahụ were bụrụzie ebe ịchụ aja nke ndị mmụọ ọjọọ ebe a nọ were agwa ekwensu okwu ebe a nọ were enye ekwensu ihe gịnị bụ ọlta ebe ihe ọjọọ si apụta ụlọ nke ndị mmụọ ọjọọ
afọ m onye mmiri ebe a kịta si na nwụrọ
gachi ya mgbe ọ na-ajụzi ngwezi na eme na ebe mma gị na-ekwe ka ndị ọgọ na-achụgharị nwa bịara n'afọ lụọ ọgwụ anwụọ ka nwa nwa abụọ ozugbo ka anyị lụwa mmadụ na-asụ amụ nwaanyị na-amụ nwa ụgwọ onwe ụgwọ owu dị mkpa ihe aga m ị na-agwa m okwu ebe mmụọ m nọdụ ala nkwụrụ ọtọ nna m ọka nọ

na m chịkọsịrị na ọgwụ ngwongwo niile ọkpụsiche
tupu ejere m ebe m na-eje ọgwụ chineke na bịa mmebi mmebi mmebi ihe m chukwu bịakwa ebe a kịta ka m kpesara gị mkpesa ị na-anụ ihe m na-agwa gị ibi nwa gị maka na ọ fụrụ na mụ na nwunye nwanne m nwoke na-akọ ọnụ o nweghị ihe a na-agwa agwa n'ụwa a nwa gị nwoke na-agwa ha m o nweghị ihe a na-ekwu ekwu na-ekwu ha m onye kpalịsịsịa m nye ka m sị ka m bịa ebe a na-abụ ụzọ kpesara gị

ee mana ewekwana iwe o ka m jụkene gị gị na nwunye nwanne gị nwoke bara mba mụ na nwunye nwanne m nwoke bara mba ee onye mee ihe ọjọọ i correct ya ọjọọ na ọhịa correct ya otu bụ n'otu eche ya unu esi mee ya ọjọọ ọgụ anụ ya ọjọọ ọnụ akọ ya otu bụ n'otu eche ya adị m ready na ya na-agwa gị mana mụ omekwa nke ọjọọ ọ correct ya mụ okwu eruo n'ọka gị na nwunye nwanne gị nwoke bara mba ị makwa na agwasị m kwube na nwunye nwanne nwoke abụrụgo ahịa e rere ere pụtawa ebe ọzọ mana gị nwa n'onwe gị bụ ahịa dọrọ be nna ya na-achọ ịghọ nna ya ahịa ị makwa na a na-apịcha nwaanyị ka ngwa ahịa iwe were ụlọ na-asọ njọ njọ njọ njọ njọ ka m gwa gị ihe ị na-ama ndị igbo sị na agwa na okwu ka e ji ama nwaanyị dị mma okwu ọnụ ka e ji ama ogori dị mma ịchọ ịwa ahịa nwaanyị nọrọ na be nna gị gị na nwunye nwanne gị nwoke na-ama na-ama aka onye onye aka ga-aka gbajie nwanne ya ọ dịghịkwa mma ọ lụgwụkwa di ọ bụrụ na ị chọrọ ịbụ nna ga-alụ kọrọ ọnụ na-aga ọ bụrụ na ị chọghị jidetu ọnụ gị aka ka ndụ gị fọrọ gị ka ị lụkwaa di pụọ na be nna gị agwachakwana m gị okwu ọ gwụchana ihe m nwere ikwu kedu ihe ọzọ ị chọrọ ka m ka m gwakwa gị ma m ma ha ekwe maka na m chọrọ ịnụ di lie nsị nwunye nwanne m nwoke nyụrụ m ma ha ekwe na m chọrọ ịnụ di nwunye nwanne m nwoke achịrị aja gwe m n'ọnụ m taa ya noo ya ṅụọ mmiri chineke aya ha ekwe ị na-anụ ihe m na-agwa gị ime kịta gị kpọọ nwa gị nwoke bụ ibi dụọ ya ọdụ ya nọrọ onwe ya maka ibi nwa ahụ nwa atụrụ ya ma ọzọ ee eh? m egosi ya ihe m ji wee bụ one and only nkechi in this village ofu ka m dị adịrọ m abụọ adị m unique na ka m kpesara gị maka ọ nwaa ya anwa die ya egwu ka ọ dị a na-akpọ gị nkechi a na-akpọ gị nkiru ị chọọ igbu efi ya n'ụzọ gbuo ya marakwa amara na ya bụ agwa adịkwa ha mma a na-ekwu ihe ọkụkọ bu n'ọnụ were ụkwụ na-ederekwa ọzọ

kịta ọ ka dị ọkụ eh? m jezie ahịa nna anyị n'obi sị gị bịa ee eh, ijeọma okenye na-amachakwa n'ọnụ ma gụgharịa abịara m be unu chima complainrụ o nwere ihe ọ gwagasịrị m kekwa ihe ọ sị m mee ya n'anya ọ bụghị okwu niile ka m ga-agwa gị n'ihu Chima a da anọ n'ihu ọnya etiwe ụsụ ihe Chima na-acomplainrị m na gị bata gị je dina n'ana nkịtị sọsọ ya edina na bed ọ dịzie ka ya sị na ya egburikọ n'onwe gị sụcha onwe gị akwụ wee batara ị nọkatakwanụ gị menyere ya ka obi dị ya mma ọ ji abụọ bụrụ iyi ọrịa ha aṅụ iyi ọṅụ iyi ogbu onye ị nọkata i dina nso ya na bed ịtụkwasị ụkwụ ịtụkwasị ụkwụ nke ahụ nwaanyị na-atụkwasị nwoke nwere ihe ọ na-ewepụ n'ime nwoke nna anyị maka chima rapụ chima na chima abụrọ nwoke chima ihe bụ na mma nrigo na bed bikwuru chima chima ga-aṅụgide ofu ara ma 3 hours chima ṅụgide ara m rahụ ụra nye etu ka ọ bụ ọ pado ọ padogo

otu ọnọdụ a na ka ị gara ihe a nne obi oke o nwere ike bụ unu na-akpakọrọ unu na-achọ ka unu bụrụ m ike m si ga ọ bụrụ na ị chọrọ ka m na onye ahụ nwunye nwanne m nwoke m tọrọ ọ m bu ụzọ nọ n'ebe a tupu ya abịa o buruzie m ụzọ bịa ebe a sụtọrọ mgazi m- m- m- nnọ ya ugolọma gbago agbachakwa gị nna anyị otoro otoro gịnị bye bye
nna anyị otoro laa o nna otoro ọ ka ọ dị

kamgbe m lụrụ nwunye m wee ruo ugbu a ya na nwoke ada atụpụ ọnụ m nwude ha na ya na nwoke mm, ọgwụ ya ka m na-achọ ọ kakwa mma ka ọ bụrụ naanị m na Chima nwanne m m fụkwa gị n'ụdị iche ọzọ m sere onwe m a na-esere ha n'onwe m ụla gị nna anyị otolo ọ bụkwa na ihe a na-akọ eh? ihe ọ na-eme bụ just

ogbonna nwanne m ọ bụ ihe a ka nna amụ amakwa m ike ihe a ike ihe a m sị gị na ọkpụkpọ ekwenu m okwenu m ọgwụgwọ m chima nwanne m ihe merenụ ị ga-ewetu obi Eh, etu a m batasịrị fụ eh, a ga-ama ihe e mere ya hmm? nwunye nwunye anyị niile eh? kezi ka ọ ga-esi mara ihe mere n'ụlọ na ka m narugodo ụlọ ka m chegodo ya bụ ihe ka m ma ka anyị esi wee fụ ya nwunye gị ebe ọ kwa na onye sị na ọ nọrọ ya na ọ ga na nke nna anyị n'obi hmm. o nwere ike mgbe ọ batazi afọ ị nwezi ike ịgwazie m o nwee ihe m ma agwa ya m gwa ya
ikwu ụdị mma ama m otu ị ka bata abata o nwere ike nwere ike ịnụrụ gị okwu ewu lee ka ọ na-abịa mma ọ kakwụsị mma
na-ekwu ọ dịka ihe a na-ekwu eteka nwezi ike gị na ya fụza kịta daalụ na ọ bịa esi daalụ
nne
anyị wụ ndị di gị ka ị na-ezote ekene daalụ kele adịrọ mma m ga-akpụ isi a
atọkwanụ m kele m gị chima ọya gị na-ahụ ọ ka mma na ị fụ ya ọ pụọ na main road kịta onye ọbụla ọ fụ good morning good afternoon good evening good night every o nwere ike kele mgbe ma nke ada ekene ekene ka o wee bụrụ ezigbo mmadụ mana ọ bataha n'ebe a ọ bụrụza chima daalụ
ijeọma so onye nwa na-ekwu eziokwu
ọ dị ka ọ bụrụ nwanne m nwoke na-agwa gị okwu ị si asị Chima
atọkwanụ enwere ihe ọzọ ka ya ekwu na ọ ya ka ị na-edowe n'ụlọ afụkwanụ m mba mba mba mba ụmụnna ga-anụ nke a biko ndị okenye ndị okenye ndị okenye ndị okenye ga-anụ ya mmadụ wee biko enwere ihe m chọrọ ịjụ gị kedu ihe kpata unu ndị okenye ji anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụrị ka m jụgodi gị eh, ijeọma nwunye nwanne m nwoke ọ nya nwa ji ejeje nụta ijeọma ahụ ka ọ ijeọma ji enụta ya brọda na nwaanyị a na-anụ anụ ga-ewepụta aka ịgbadagba na ntị nwoke ibe m na ntị nwanne m nwoke Chima gịnị n'iru m egwu atụrọ ya ime ihe ihe m ji wee na-agwa gị ya ọ ka i jikere anyị na-akọ akọ maka ụbọchị ọzọ ijeọma ga-anwa ka ụdị ya anwa nwụlie ya enu m sị chukwu na ya ọ bịa ka ukwu na ala kpaa n'aka ị nọ na nke madam verona agba ọkpụkpụ ọkwa maka na m ka abata abata brọda ahụ ma wetu obi ihe m na-agwa gị na nwere ya dịka iwetu obi na ya ụbọchị ọzọ m na-afụrịrị isi ebe m na-agwa gị mmanụ ya nne ọ dị n'ụlọ
ụtụtụ ijeọma efifie ijeọma anyasị ijeọma
ya bụ ihe jọgburu udene na njọ sikarịa nkakwụ n'isi kedu ka nwata nwaanyị ga-esi wee sapụ aka wee maa di ya ụra amụpụrụ m ihe na-eme ya bụ Chima a maa nya nnọọ ọ gba nkịtị ịmakwa na ọ bụrụ mụ nwa ji ego m wee nụta ijeọma ijeọma wee sapụ aka maa m ụla ozu atọgbọrọ etunye afịfịa wee kpọna ya be nna hmm. ịma na ndị gboo si na onye mee ihe mma mma ebere isi ihe ada eme na nkịtị oyibo ji wee sị na no smoke without fire ọ ga-enwerịrị ihe chima mere eziokwu ijeọma nwa ji wee tụtụrụ aka ntị tụwa ya o nwere ike ihe esi nwa mmadụ aka ntị nwapụ ya desma nwapụ ya ajọ mmụọ ya n'isi onye abụọ nyara otu aka isi wee kpe ya bụ ikpe ngwa ka m jụọ gị kemgbe mụ na ngị naabọ ji biri n'ụlọ ihe niile ị na-eme nke ị na-eme m asago m aka maa ya ụra e, e, ka m mere gị ihe niile ejirigo ngị kpụ arụ kedu alụ ọzọ ị ya-eji m kpụ karịa nke ị na-akwụ onwe ihe ime fọdụrụ eh, isi na-elecha na nwata were akụ ya eh. a na-ele mmadụ anya n'iru tupu ekunye ya akwara anụ nwaanyị aka kwere uwe tụtụ ọma aka ntị n'ihu ma towa atụrụ sị na ya amaha agba egwu na ọ bụ nke na-eri uru bakwutere ya ọ sị nya amaha agba agba nya awụwa awụwa chee ka m gwa gị ofu okwu ya si na ntọgbọrọ nkịta eh? ọkwa ifu ikpe ijeọma na chima ka unu wee bụrụ ụmụ nwoke na-anụ anyị n'ime ezi a ọ bụrụ na ekpere ikpe ọfụma mara ife unu ya eme Ijeọma maka okwu a ịma ka anyị ra wee bụrụ ụmụ nwaanyị unu nụtara n'ime ezi a na anyị ga-ebido mawa unu ụra tawai ịnwa m mgbe edebe edebe obi ka ha agha ịma m dọwa m obi ya aka m ịnwe ya aka n'ime ahụ niile mmanụ ihe ahụ o ji eme nganga ma anapụghị ya eziokwu ịtọgbụrụ chakoo agwasịgokwa gị o otu a ngwa ya ka ọ dị

ihe m sị ka m bịa jụọ gị n'ihe a wụ kedu ihe unu wụ ndị okenye ụmụnna na-ekwu maka akparamagwa nwunye Chima nwanne anyị nwoke wụ Ijeọma na otoro ị na-ajụ m ihe o mere so ihe unu na-agwa m na unu unu amaghị agwa ọjọọ niile Ijeọma na-akpaso nwanne anyị nwoke nke na Ijeọma atụdịghị ụjọ sef ijeọma welite aka maa chima ụra n'ihu m mgbe ọ nwakwara na ya gịnị ka ime elekwanụ ihe ị chọ ka m mee e, ebe chima nwanne m nwoke sef ama aghọtaghịzi m ihe na-eme eme ma ka m gwa gị eziokwu ee eh, mm, o wepụ na chima tọrọ m atọ na nwunye ihe m kara ime mgbe ahụ ọ mara ụra ahụ m welikwa aka ee eh, o wepụ otu ihe aka m ịma ya ihe m ga-ama ya sef

anyị gbakọta aka ọnụ kpọrọ ijeọma were were were laa ụlọ ha before ya egbuoro anyị nwanne anyị nwoke then mgbe ahụ chima kpọrọ gị were mere nwunye gị onwe gị alụbe mgbe ị lụrọ nke gị achụla nke ahụ nke onye ọzọ lụrụ lee ya ma ngwa ụlọ ọsọkọ gị na-agha ihe anyị na-aga na-aga ịchụgharị ụmụ agbọghọ gị echeba ya n'ahụ ọ sọ gị a ga-aburu Jezebel ihe ọ sọrọ gị buru bata ebe ahụ ị lụọ ị lụọ na esiri wee mata ebe niile ndị nna nna anyị si wee bute ahụbeghị m onye lụrụnụ chụọ ọ bụrụ na nne gị na a chụrụ ya mgbe a lụrụ ya ọ ga-amụ gị anyị toro mama ọ na-akpa ụdị agwa ahụ ehe Onwe ajọ agwa.
mama gị enweha ajọ omume Ee. ehe kwa eziokwu Ee. m nsogbu adịghị hapụzie nke enwekwaha ajọ omume anyị ga-ejide ya. nna ya otoro anyị were anụ nwata nwaanyị ahụ ee nna anyị uche bụrụkwanụ so uche m si nebanye ife Ogbonna kwuru anya kedu ka nwatakịrị nwaanyị a na-anụ anụ tupu etupu anyụ nwa mmiri ya esi sapụ aka ya ma di ụla oh. a alụ hmm? si malite ife ya emefe akịta ọkwa alụ kebe nna amazịla ya hmm. emetere m ihe ụla ọ bụ na m metere ihe ụla ị ga-ama m onye ka i wee mara na ihe aha emere na nkịtị na e nwere ihe ga-esi n'aka Chima nwanne anyị nwoke a nwunye ya ji wee sapụ aka ịgbawa nna ya toro awa ashị onwe ihe Chima mere ngwa Ogbonnaya akọrọchala nsogbu adị ha ka m bịa ka m bịa lawa mana ihe m na-agwa ụnụ anya bewe imi emee gịnị imi ebewe mgbe Ijeọma jidere nwanne anyị nwoke gbuo ya nwụọ pị mgbe ahụ ka m ga-ama ihe unu ga-ekwu mm, ụmụnna ọzọ nwanne mụ na nwee ike ụnụ azọkwala ya ugbu a ọ dị ndụ ihe mmadụ Nsogbu adịghị. na otu a m nọ n'ebe a agaghị m anọ nwatakịrị ọbụla lụọ nwaanyị na ngwuru a chụọ ya onye lụọ lụọ na nsogbu adịghị ebe ya ọ- ijeọma enwe- ụnụ na-echekwa na e nwere ebe ijeọma na-aga enwe ebe ọ na-aga Anụgo- enwe ihe nwata mmadụ mere anụgo m ikwu. ọ bụrụ na nwanne anyị nwoke gbara oru nwaanyị ekpepụrụ ya taa ekpere ya echi ekpepụrụ ya taa ekpere ya echi Chineke kpọkwa gị ọkụ achọ onye unu na-ewepụ ọnụ n'ala ga-anọkwa gị elebata nke taa nwa m nkechi nnọọ nna m mgbe ọ dị ndụ ọ sị na ọsọ chụba nwata na be nna ya ọ gbaje ikwu nne ya so ọ nya ka m ji wee bịa ebe a tata ka m kọsara gị ihe na-enyeri m na nwanne m nwoke ara eziokwu na m ezigo nwanne m nwoke ka ọ bịa mana ọbịabịa o kwe ha abịa m sị ya ka ọ bịa ọ na-emegharị onwe taa m sị ka m ji ụkwụ m ka m bịa ka m kọsatụrụ gị ihe na-eme n'etiti nyanwa na nwaanyị ya ọ nụ ọfụụ ya bụ nwaanyị agwọọla nwanne m nwoke na rụrụ ya bụ nwaanyị in fact o ji nwanne m nwoke mee mmanụ eji agwọ abacha ok nwaanyị a nụbatara ezinụlọ ụlọ ha aza o nwere ihe a na-eme eme ozi a na-eme eme eje n'ụlọ nwaanyị a nụrụ ọhụrụ na-eje kama ihe ka ya mma bụ ịkwụgharị n'ụzọ ụtụtụ ọ pụọ bata n'abalị nwanne m nwoke kwuwaga nke ụka ọ maa ya aka ntị ihe ahụ oke ihe a emegide emegide ewee buru okwu buje n'aka ụmụnna ya ka ha bịa ka ha tinye nya bụ okwu ọnụ ewee kwuchakwa ya okwu ha nwa afụkwa eziokwu dị n'okwu ahụ kama ha ya akpọ nyanwa nke nwaanyị dụọ ya ọdụ sị ya nne site taa gaba mebe ezi omume emezina ụmụ ihe ọjọọ a ị na-adị eme eme kwanyewere di gị ugwu gwa ya ihe bụ eziokwu kama ha ya eme onye nke a akọrọ gbagoro agbago onye nke ọzọ akọrọ gbadara agbada ha were ha just were ihe ihe niile a na-agwa onwe ha n'ụrụ ụrụ otu a o nwee nke chọrọ ikwu eziokwu so ọ ya ka m ji wee sị ka m bịa ka m kọsara gị ka unu biko ka unu gbata m na nwanne m nwoke ọsọ enyemaka because nyawa ihe agwụna m ike na-ekwu okwu nke m o mma asịkwa ka dị gị eme ọ naa because ọ kwadobeghị ịnụ di chaa chaa chaa chaa ya naa ka nwanne m nwoke zuo ike udo dị na be anyị ka kpọkọta onwe anyị ọnụ
ihe ọnụ na-atakwa na ntị na-ege ya a sị na mmadụ naabọ gburu onwe ha ebe onye ite a nọrọ anyị eje nawa o mechaa ka m kpọtụ nwanne m nwoke Amadi ka m ma ihe mere ya ị na-aza ezere m nwanne gị nwoke ka a kpọkọọ ụmụnna ka e cherizie anyị echi niile ọ na-abịa ka m ma ihe mere ya

nna anyị Obi bụ na ahụ dịkwa akparamagwa ọjọọ niile Ijeọma nwunye Chima na-akpaso ya o nwere agwa ọjọọ na-akpa okay ọ bụgodu na m ana-ahụ ndị ọzọ nke tata mere n'anya gidigba na Ijeọma wepụtara aka wee maa di na ntị tụwa n'ihu m nna anyị Obi o nweghị ihe m ma Chima mere nwaanyị na ọchị maka na akọrọ m asị nwanne m nwoke ka batara abata ọ na-akọgasịrị m ụmụ akụkọ dị anya na mmago mụ na ya na-atụlefu ihe ntụle anyị nọ ebe a na-akpa nkata m nụọ bụbụbụbụ nwunye abata okwurugo e kwuba ekwu a kaba aka ya were ụra na ntị nwoke ibe m gbụa o nwe mgbe ihe Chima mere n'ihe apụta tụtụrụ aka ntị n'anya oyibo sị n'osu n'okwu ya ọ ga-enwerịrị ihe Chima mere nwunye ajọ nnụnụ ada ebe na nkịtị onye mee ihe nwa nwa ebere isi oge ka ị na-ekwute ya ọ mmadụ ka ị na-akọdụrụ ya nakọtara nwunye m siri ebe a gara mụ na ya mụ na ya na-akpa nkata o si ebe a pụtara ya maanụ m aka ntị nna anyị Obi kedu ihe nwoke ga-eme nwunye ya nwunye ya wee sapụta aka wee maa ya ụra n'ihu mmadụ ka na-ekwukwu okwu ịma ya ọzọ anaghị anaghị ụna asọkọta akwa aka mmadụ gị ege ngwa na ọ dị mma ka ihe ị chọrọ ka
ihe a na-ege ege ngwa lee ihe m chọrọ ịgwa gị nna anyị Obi anyị wụ ụmụnna Chima ihe nna ahụ sochi nsogbu ka anyị gbakọta aka ọnụ were nwata nwaanyị ya ife ogboro anyị nwanne anyị iwere anya ee nụ aga m adịkwa na akwụkwọ na akwụkwọrọ gị akwụrụ ị chọ ka o gbuo nwanne gị ihe ọkụtọ ụtọ igoro dị mgbe iwechiga aka njiri jiri ọgụ ọ bụrụ ochi arakwa anya ihe agwọdị ara tọrọ ọgụ ị mara ihe ị na-ekwu na baịbụl nwa bidoro ya baịbụl anyị na-agụ nwa bidoro ya o si n'ebe ya uputa asọmpa o si ga-eji ụtọ ọbụla chineke jikọrọ bụ di na nwunye ndị atọbakwana ya ị chọrọ ịgụrụ ọkụ gụkwasị onwe gị n'isi iburu ụchụ buru ọbụbụ ọnụ buo onwe gị n'isi ezinụlọ nọọrọ onwe ha na-ebi n'udo

n'ọnya ka ya hụ na ewezụga ya na o nwe onye ọzọ nsị ya mgba ebilele ihe ndị na-atụrụ onye ga-ejegatara uche kụka nwata na-agụ ya anụ ọbụla ṅụrụ mmiri elu mmiri ala adị ekwe ya ọṅụ kemgbe eziokwu ka m na-agwa gị ya chinwa eri mụ na gụ ọ bụrụ na chinwa hapụ ngwuru di ya kịta jee ngwuru di ọzọ onye ekwe ya eme chinwa gbawa n'iro mana ọ ngwuru di ya ka ọ chọrọ hapụ chinwa anwụkwara anwa jee agụrụ ọkụ dịrị onye ọzọ gburu ijiji dị n'ụkwụ onye ọzọ gbuo na nke gị na nna obi so ihe a ka i nwere ịgwa m

nwunye fụ ebe ụkwụ nwaanyị na-ahapụ pụtụpụ ma eje mabụ ajụghị ajụ eri na-ebute ayara aya nwụọ Ebe si ka ije sinsi? Eje m mere na m jee fụ nna anyị akụnnaya ọ dịkwa na mma ejere m ga gwa na ihe a na-eme na be anyị na n'isi gị na nwunye gị nkechi kekwenu m ejiri m gị udo ojii akwana nke nke m mee che ka ị sị m jee before m jee ị ma na ọ bụ gị sọsọ gị bụ ofu nwanne nwoke m nwe ee ị chọrọ ka ihe mee gị ị nwụọ ị ma na ama nna m echiena chineke ọ kwa ụmụnna anyị ka na-etinye okwu ọnụ nụnụ ị ka-eche ka ha kwuchaa nụ i wee jebenu ụmụnna gị gịnị na-etinye okwu ọnụ ya ha na-ekpere ikpe o nwe onye n'ime ha na-etinye okwu ọnụ so m jee kpọọ ndị nna anyị ochie ihe m ma na m agwagwo ha ha sị na m gwa gị na ha ya-abịa echi na gị gaa taa ka ị gazite ụmụnna anyị na ha na-abịa agwachakwa nna anyị
ọ bụghị nnukwu ihe ma ihe a na-eme na o megidere m wee jee ibe nne m wee gwa ha sị ha lee ihe na-eme ha wee sị na ihe mere na ha ya-abịa na nke m echi eje m gwa ha ihe mụ na nwunye m na-eje gị na nwunye gị eje m kọrọ ha otu mụ na nwunye m si ebi okwu mụ na nwunye m na-ese Chima e nwere ihe m na-eche eche i tulekwara onwe gị mara ma ọ bụ n'aka ka ihe a shi
kedu nke bụ m nyocha onwe m kedu nke bụ na mmadụ lụrụ nwaanyị nwunye ya adị enye ya nri kamgbe m lụrụ nwunye m nwunye m adịghị esi nri buyi m nwunye m ha da-abata n'oge ọ pụọ n'ụtụtụ m n'ime abalị ime nderi ka o ji abata ewepụ nkechi agụụ egbugo m elechago m ya anya nweghị ọzọ m ma-eme m sị ka m jekwu ndị ikwu nne m mana ihe m na-asị a na-asịkwanụ gị anya lere ibe ya ọ sịrị ihe a na-eme n'ụwa bụ ejije ya ihe a mụ na mụ na ijeọma na-eje ndị mmanụ aga m asị asị gị tụlee ime obi gị tụlee ime obi mara ma ọwụwụ na-emegido nwatakịrị a maka mara nwa otu o si gị ahụ nwatakịrị ana m ana m ahụ ya na omume nwata nwata na-ekele mmadụ nwata na-eme ezigbo omume Hey! ọ na-ekele ndị mmadụ good morning good afternoon good evening mgbe ọbụla mana di ya ya na ya bu n'ụlọ unu ajụnụgo ya ma ọ na-ekelekwa ya Mm. ọ ya ka m ji wee sịrị gị na ibe gị lụchara nwaanyị ha na-ebi ka oke na buusu ma ọ ngị nwa ga-amanụ ma ọ gị nwa bụ oke ma ị wụ buusu ihe a ihe a na-eme n'etiti mụ na ijeọma ọ dịghị obi mmanụ lee ya ma ngwa gị ya ngị nwa jiri ụkwụ gawa be ikwu nne gị ọ ụkwụ gị ka m ma-eji wee je ọ ụkwụ m ka m ji jenụ hmm. kwesị echi ka ha na-abịa eh. wel afụ okwu afụ ọsa ya enweghị ihe dị na ya anyị anọrọkwa anọrọ ị ga-agaba echi na nzukọ nsogbu adị n'ebe m na-aga nọ oche a sụwa n'oyibo sụwa ya na latin ọ sị na m ma ya ụla nwa bụ ijeọma malụ chima di m ụra oge ọbụla na-egbochi m ọnụ ka ekwe n'ife mme a sị ka m gaa afịa ka m ga gote ife anyị ga-eli chima jide m mama ma m pụ n'ihe ji afịa

na ijeọma nọ n'iru m wee maa nwanne m nwoke ụra dara ụda tua m kọwalụ gị chima na-emebu m emebu bịa ka m kọwa ebe gị na-aga ogbo

mụ bụ ogbonna
ọ bụrụ egwuregwu kwụsịkwa ya okay ihe a ka ị chọrọ ịbịa gwa m ya bakwa ya metụrụ m aka ọkwa ị fụ ụbọchị ahụ anụ m ozugbo m bịa afụ gị etu a mee m n'obi afụ m gị n'anya o meziri m alaikrọ m chima di m eziokwu gị ka m chọrọ eh? kedu ewu isiokwu gị na bụ na na-ekpo ka m kọwalụ gị

amarọ na nwatakịrị a nọ n'ọkụ a na-ekwukwa ka a kọwara m ka a kọwara m na-agba isi akwara ka a hapụ ịkọwara m ị makwara ọ wụ na m ma na ọ ihe a ka my brother na-eme this girl eh ụlọ onye mma na onye ihe ọ na-eme nwata nwaanyị mgbe ahụ ọ mara ya ụla nke ise aka m esi ya makwuo nke bụ ibu na ọ tụgharịkwo nke ọzọ makwuo ya eh? kedu nonsense dị ya eh? nesie nwatakịrị dị otu a anya nnọọ were nwatakịrị nnọọ gụ ya n'ọkụ ọ dịka e were kpuchie n'ite eh? ọ kwadị ya ka o ji adị mma eji e, e wee sị na tupu ị na-egbu mmadụ anụ elu negodu nnọọ nnọọ ihe o jide nwatakịrị nnọọ nọ na-atagbu ya n'afụfụ nnọọ nwatakịrị nnọọ chukwu kechara otu a nnọọ my brother jide nnọọ na-atagbu ya n'afụfụ eh? brother na ihe m chọrọ ịgwa gị ee eh? mbọsị ọzọ my brother ga-abịa sị gị na ijeọma sị eh? brother etinye ọnụ n'okwu a just gwa m gwa m ka m jee ka m jee mmadụ niile ọ gịnị dị ije hmm? mbọsị ọbụla my brother ga-asị gị mụọ o wee metụ gị aka n'arụ just ị ga-eme just gị bịa ị bịa ha na gwa m ka m malike n'ife na alliance hmm. eh? ka ọ tọzi m ka gịnị wee mee eh? ime emenu nabara onwe gị brother ya naba ọ wụ na i ruo n'ụlọ ọ na-ekwu onye ọsụpụrụ ya kwugbu ya nkata

na nke nna anyị otoro ka nsị kịta ee eh, eje m gwa ya maka na ihe a karịgo m wee sị ka m jee gwa ndị ibe nne m eh, ndị ibe nne m wee sị ka m gwa unu na ha na-abịa n'ụtụtụ echi ka unu bịa ka anyị tinye ya bụ okwu ọnụ maka na ihe a karịgo nna akwe nna aka sọ kwe nna nwoke ka ị bụ a sị ka nwa ma ya agba nkịtị ijeọma wee bewe nnọọ ka o ji akwa bechisi anyị gba nkịtị ibe nne ya ị jere amaka ebe ọ bụ na ndị ndị di anyị nọ n'ime ezi ahụ ụmụ nwanne gị amarọ ife fa ya-eme ijeọma kedu onye a na-akadị i furugo ụdị mma bara onye si nke fepụla ibe nne jee kpọọ ibe nne maka na anyị enwe ọnụ anyị enwe ihe anyị ekwu okwu ọ nyịgo anyị unu na nwere ọnụ unu na nwere ọnụ kemgbe nwa ọnụ ijeọma ji wee pio piowe chi maka ji akwụkwọ unu gba nkịtị nna anyị gịnị ka unu kwugo kemgbe ụkwụ mmụọ bụ onye sị na ijeọma rụrụ ala pụọ ezi elu

i furu na nwoke emee ka nwoke ọnwụ anyị na unu enyo mara ebe ya bụ mmiri si wee ba n'opi ụgbọgụ ọkwa unu ịma nta nka chinchin ndị alụrụ a o nwe ihe na-eme ka ịta nka chinchin ihe ata nka chinchin a na-agwa gị na mgbe ose ọjị ị tụtụrụ ofu mkpụrụ taa ị nụ na ọ fụwa gị ntị
mụnwa eziokwu ị nọ na-agwa m na mụ chere mụ chere ka ị kọwara m njọ ugbu ka m chọpụtara ya onye kacha ma nwanne m nọ n'ihu mana eh, chere ka m jụọ dị ka ebe ị gawa che mara na ị gara
a sị na na-eje ịfụ ogbonna ogbonna nwanne di m na-eje ịfụ ogbonna nwanne nwoke

otu ozi ka gị mapụrụzie chima na anụ eziokwu akwa m hmm? ya service m dị okay as in ọ na-atọwa m mtn everywhere you go ga-eme mmiri m
ka m mekwanụ ofu ka m wee na-akpọ chima mba ịma

ihe ọnụ kwuru bịa ka anyị chọrọ ka anyị ọga anyị daalụ nụ daalụ nụ ihe mere na ndị nwadịana abịa kpesara anyị ihe gbasara chima na nwunye ya otu gbata gbata si wee karịa anyị wee sị na anyị ewere anya okenye ji ene ihe dị n'akpa wee gaa nebe ya anya ka afụkene nnọọ na nsogbu a benata nọọ ihe bụ anyị anyị ji wee bịara nọọ nọọ anyị sị ụnụ nnọọ rinne nze ada wee bi anya nụ nwoke na-eji edo na igwe akwa ibi ya ewere m na-asị ije ụnụ bịara adị mma ma bịafọ oke eghere mana oge fọrọ n'obi e, okwu chima na nwunye ya abụrụgo okwu ochie anyị etigo ya ọnụ ugboro one ọ na-ahakwa aja aja mana ọ bụghị na ọnyịgo anyị na nwata a na-erika bụ na ya na nne ya na-eri nwoke karịa m ahụ nwunye ya karịrị ahụ bụ asị asị amaracha akpụghe bụ arụ anyị nyegodiri nwunye chima ogologo mgbe chineke na-enye ndị nọ n'ụwa bụ onye mmehie ọ sị ka ya nye ya ogologo mgbe ka a mara na ọ ya echegharị anyị nyere nwunye Chima ogologo mgbe ka anyị mara na ọ ya echegharị ọ bụ na o chegharịghị anyị apịa ya ụtalị anyị na-apịa nwaanyị anyị lụtara alụta mana nke ahụ unu bịaziri anụghị kpoo n'elu anụ gidigbuo n'ala ọ gbakwara m gharị maka ahụrụ a nyụrụ n'elu ya ọ na-agba ijiji gharị gbara m gharị oriri unu bịara ana m akwa aka obodo
nne obi nwanne m ị kọrọ ọfụma

kee ka nwaanyị sizi gbuo nwanne ya aka n'isi ga-akpọ ndị nna anyị otoro daalụ rinne na ajụjụ gị amaka maka na ọ ajụjụ a kịta ma eme wee ghọta ihe a na-ekwu echekwa mmiri na asị na ọ chima jere jije kpọọ ndị ọgọ ama m nọọ nke anụ adị anya ka ikiri ihe jejeje gbapụ jeje kpọọ ndị ọgọ ụnụ makwa na ọ wụ ndị ọgọ na anwụ niile na-eti girigirigirigiri unu wee yiri akpụkpọ nnama n'ahụ hita dị eme unu were bịara unu bịa itizi ezinụlọ sị na ụnụ bịara idozi edozi unu ma ihe mee na ụmụnna ihe mee na ọ wụ na okwu a na-edozighị ewu na edozighị ya na atụrụ na ya na-ekwu

ịma na ị wụ mmadụ lee nwata ndụ n'ume nyere gị gị na-akwụ eriri chụgbu onwe gị na njọ nwaanyị ị mara ndị ọgọ m ọ wụ nnama anụ ọhịa nke ụnụ bịara ịkọgheri ebe a

sụwa ya afụ ifunugo ụdị ya mana ị na-enekwa nwa anya ị na-afụkwa anya mkpụrụ anya ka ọ na-enwu vam vam vam ka ọkụ ife dị na ya bụ nwa asịkwanụ m kwue na nwa a abụrọ mmadụ ịfụ nwa bụ ijeọma ọ bụrọ mmadụ ọ bụrụ kee ka o ya esi wee bịa ndị di anyị niile nka onye nke okwu na a na-abịali aja n'ukwu sọsọ onye na-anọkata meelị ka mmadụ bụ adasi mana ndị ọzọ n'ezie na ogbonna ikwue n'elu ogbonna ekwue n'ala ikwue n'ala ogbonna ekwue n'elu ịfụlụgokwa afụ na ọkwọ ofu ihe mụ bụ adaọra ma bụ na ebe ọbụla ya bụ nwa si wee kpachata ife okechi wee na-anyụ chima anya hmm. otu ọkwa ka na be anyị ya esi wee tọọ ya nya bụ afịa o jiri anya wee fọọ ịmakwa nke bụ na ụmụ nwaanyị anyị bụzi ụmụ nwaanyị ife ọ na-eme dị anyị njọ mana ndị di anyị onwere nke fa na-eme ọ dị ọ dị fa ka nwa ajọ ife ọ na-eme mana ya bụ ndị di anyị fara agwụkwala na anyị ọkpa n'ukwu na-akụziri anyị ofu mbọsị anyị awa agụ
onye kwuru ebe ọ bụ na nkechi wu problem ndị a na-enwe n'ụlọ ahụ ọ ka mma na nkechi pụọrọ ha onye kwuru ya pụọrọ ka anyị makere ma nsogbu a mmadụ naabọ a na-enwe ma ọ ga-ebenata dọrakwe na ahụ kee ka ị ga-esi si na nwanne gị nwaanyị ga-akwụrụ nwaanyị a nụtara anụta na be nna ya a na-eme nke a eme nna m ukwu isi adị nwanne gị nwoke mma ị fụ ya ọ na-ekwuyeri ị fụrụ gị ebe o mere na nwa ada ya pụrụ nwunye a nụtara anụta n'ụlọ nna ya ka gịnị wee mezi mgbe niile a nụrụ m n'ụlọ a nwanne gị nwaanyị bụ ifeọma bisa biri n'ụlọ ọ pụrụ m n'ụlọ maka na ifeọma na-eme ezigbo omume ọ na-eme ka nkechi ị sị m na nkechi na-akpa ezigbo agwa ị nwere anya ịfụrụ ya ị fụrụ agwa nkechi ọhụ nwanne m nwaanyị ka ọ maka ọ ga-eji agbafụrụ nwaanyị anụrụ anụ na be nne ya ada eme ya eme ama m ihe na-eme gị ogbonna since nwatakịrị nwaanyị a ji becha na be anyị na ị gbanwee aghọtaghị m nke ka njọ ị fụkwazi ijeọma nwanụ ọ na-azọ gitirigitiri ndị dịka ọ na-azọda na nwe onye ọ na-esi ya na ya na-agba ama m ihe na-aga n'obodo a kpachapụkwa anya gị ogbonna brọda gwakwa ya o ọ kwa nke nke mkparị ka m achọghọ ekwugo m ihe m kwuru ụnụ chọọ ụnụ gee m ntị ụnụ achọọ ụnụ hapụ mana ihe m na-ekwu nkechi si na ụlọ ahụ pụọ
ife niile ụnụ na-akọ abụrọ nya bụ nke m nwa na-ekwu ike agwụna m n'okwu fa ife kacha ewute m n'okwu ha bụ na ịfụ nke bụ ijeọma a na-ekwu ọ na-azọ gbimgbimgbimgbimgbimgbimgbimgbim ka azọgbu mmadụ eh? onye a na-ekwu maka ya ọ ejikwa nwayọọ ọ na-emezi ọ na-adịzi ka asị na ife a na-ekwu maka ya bụ eziokwu ike agwụna m ọ na-abụ eziokwu since a nụbatara nwata nwaanyị a n'ogbe a ị fụnugo ka obodo dị n'udo e kpere ikpe tii isi n'elu e kpere ikpe tii isi n'ala agbago agbada a na-ekpe ikpe oge ọbụla ofu nwaanyị ụtụtụ ehihie abalị a nọ n'ikpe n'isi ofu nwaanyị ọ ka e si eme ọ ka e si anụ gwanụkwa nwanne gị nwoke amakọ m ihe bara ya n'isi ihe m ma o tinyeha aka na ihe ọjọọ ọ bụrụ mụ na ya n'obodo a

asị m ka m bịa kọrọ gị na o mego ijeọma bata kịta sị m na ọ dị ime ekele dịrị Chineke ị sị ekele dịrị gịnị ya onye ara pụta nnọọ kịta sị na m tụbara ime m pụta m gwa gị ị sị m ekele dịrị Chukwu ka ị ma na imegudo na arụ eme ụdị arụ ị na-emefu bụ ebe ijeọma ya bụ onye ara ka ị kpọziri nwunye gị ọ bụ ihe m na-agwa gị ị kara ịjụ m kedu ka o si dị ime o nwee onye ọzọ na-ala ijeọma na-abụ ngị ajụghị onye tụbara ya ime tata ka o mere ofu ọnwa na ọnwa naabọ o jisi ike kwete m mee nwa ntakịrị ihe ị sị m na ọ mụ tụbara ya ime
nnukwu ihe otu a ka e ji atụba ime nnukwu ihe dị otu a nwanyị ga-atụ ime gbaa ya igwe ha ya chaka nchaka mkpogo nchaka mkpogo nchaka mkpo ya tụrụ ime ọkwa m na-agwa unu mgbe ahụ m bịa m gwa unu ọ pụọ n'ụtụtụ ọ lata ime nderi ọ pụọ n'ụtụtụ ọ lata ime nderi ma na ihe unu ya gwa ma na ihe unu ya gwa enweghị ihe unu kwu kịta ihe ahụ m na-ekwu o mego o jego n'iro je tụta ime chọọ ka o bodo m ya maka mụ na ya nọkọrọ ofu ọnwa na abalị na-abụọ gara aga ka a ya-eji wee sịzie na ọ mụnwa ekweghị m eji bụ ihe aghọrị m enweghị onye gwara ihe ka onye m gwara ya ọ kakwa mma na obere otu a ọ kakwa mma na obere otu ya egwa m chukwu mere ebere gị bịagwa otu abụrụ m onye ndụmọdụ ọkwa eme enu m ala m emekwa ya dị mma ọ wụrụ na ị gwa m ugbu a ihe nyụrụ gagharịba gwa ndị mmadụ n'afọ ezinụlọ anyị ndị afọ ya nche ọ na gị lagwe na nwaanyị ị hụ ebe a nọ ọ bụ na ọ mụ tụbara ya ime ma ma na ọ mụ tụbara ya ime ọ ije piom piom ọ na-eji ọ pụọ n'ụtụtụ ọ lata n'abalị ebe a ka o si tụta ime mba ọ mụnwa ga-ekweta na m tụbara ya ime ọ mụ na gị na ya bi n'ụlọ ihe m nọ ebe a na-ekpe ekpere m kpee n'ụtụtụ m kpee n'ehihie kamgbe ọnwa isii ị lụrụ nwunye gị anọ ọcha ka m ka ị bịara agwa m ugbu a ka m kelee Chineke na ekpe m na-ekpere na ọza naghị ekpere ihe ese ihe nya bụ nwa tụbara ime ị na-eri nsị ọ dịkwa m ka e nwere ihe ọzọ ị hụ n'okwu a mana ebe ọ dị otu a nsogbu adịghị ọ kwesịrị na nsogbu adịghị nsogbu adịghị mma gaba ka m je kwebe ndị ibe nne m ka m je gwa ndị ibe nne m ebe ọ bụ na okwu akarịgo ụmụnna ka m jekwa n'ibe nne m na-eje ha ya-abịa manyekwa okwu ọnụ ndị ibe nne gị ndị oluku ha bịa ọkwa ha bịawa nke mbụ yiri isi um, isi agụ ụfọdụ si yi isi nkịta na-abịa n'okpu ha kpurukpurukpuru ha yirikwa bịa ọzọ ha na-abịa ekpere ya ikpe nwaanyị Chineke bụọ ha ọnụ ha jirikwa hmm, kweghara akwa isi agụ ha ha yiri ya laa ma na ọ wụghị otoro obi ya ha ga-agba ọtọ laa mme yiricha ha isi agụ ha ma okpuru ede ya ndị ara na-agba ọwa alụcha akpụga Ijeọma nke na-ata ụgwọ onwe

Eh? Enwe nsogbu, just cool down, enwe nsogbu. Chima wụ nwanne m nwoke. ị ghọtago ofu ọbara ahụ na-aga ndị mana ụta nọ n'ala ugbene nwaanyị n'elu ma ndị mana akwa m chere alisi m jikwana nke a mara na otu aka ọrụ m ga-adị ebere m ya mekwa ụdị imi ma ọ ga-enwe ya na ịmachi ma nwoke ụdị

onye dịka nwanne echi anyị hajikwa ya ọmarịcha oh,
nna okwu nke a agwụkwa m ike ya akụkọ nke a nna ọ na-asụ m ntị na-abụ kee ka nwoke na nwaanyị ya-esi biri n'ụlọ nwaanyị adị ime nwoke sị na ọ bụghị ya tụbara ime a na-akọ akụkọ nke a kọọ ị makwa na ọ ihe ọjọọ nna anyị ukwu unu ga-etinye okwu ọnụ n'okwu ahụ oriakụ m kee ife ị sị m kwuo ọ fa nabọ bi n'ụlọ ebe Chima sị na ọ bụghị ya tụba nwunye ya ime ọmfa mana ka anyị debe anya na ozie ma mma ekwu n'okwu fa ka anyị lere ha anya ọ na-asị na ọ bụghị ya tụbara nwunye ya ime ọhọ ya na na bụbụrụ ụlọ mana a sịkwarị na ọ bụghị ya tụbara ya ime o ka ọ ga-esi buru okwu na-agagharị ọhọ ya bụ ọ kpọọ ndị okenye dị ka unu unu atụkọ isi ọnụ tụọ alo ma ihe a ya-eme ya karịa chima akụrụ mgbịrịgba na-akụgharị n'obodo niile obodo niile anụzugo na nwunye chima dị ime na ọ bụrọ chima tụwara ya ime ị makwa na arụ nna ogbe anyị nke a bụzi chi bọọ a nụ ọzọ ihe ndị na-epulite n'ogbe everyday na-agbazi m ntị yara yara ee ọ kacha since a nụbatara ijeọma na ngwuru a hmm? everyday chima everyday ijeọma a kọrọ gbago agbago a kọrọ gbada agbada gịnị na-emedị mmadụ naabọ a nna anyị hmm. tinyekwa na okwu a ọnụ o tinyekwa na ya ọnụ ọ karịgokwa
ife dị n'okwu di na nwunye abụghị ife a na-amakabanye n'ime n'ike a na-eji nwayọ eso ya bịa bụrụ nke na nwaanyị dị ime di ya sị na ọhọ ya tụbara ya ime ihe m ji wee kpọpụta gị ebe a hmm?

ọ gị nwe nwa imeni otu a ka mma ọkwa ya ka m na-agbazi ọkwa gị dịkwa sure na ọ mụnwa maka ị ma na ihe a na-eme mgbe ụfọdụ a sị gị na ọbara ada atụ asị ọbara m na ya awụ ofu ihe kama a ga-esi n'iro gbamata ọ ka mma e si n'ụlọ na-agba ya ga agba ya ọ ya ihe m na-agwa gị sị gị nabata ihe mere na ọ gwakwa agwa gị na akwụ gị n'ukwu ọ bụrụ na a na-ekwe na-ekwu ala kwụrụ gidigbam na ọ ya nwa ihe ọbụla o kwuru ọ mụnwa nwe okwu nkwuwu ha na ihe ọbụla m kwuru ekwu ọ gwụna ma amaghị m na gị ụmụzi onye nwe nwa ọkwa otu okwu ahụ ị ma na ihe mere m ji wee kpọrọ ya pụtawa ebe a maka na ị ma nga anyị nọ na ọ na-awụ mgbe ọbụla a gwa ụnụ wụ ụmụaka sị na anyị wụ ndị okenye anyị fụtara ndị okenye ndị okenye ha kwuru sị na ọ bụrụ na onye ọbụla na-atụ asị ị chọọ ka ị mata nke bụ eziokwu kpọrọ gị ebe ụzọ gbara nje ekwu ndụ ekwu ndụ otu anyị kwụ ebe a ugbu a ọ nwaa anwa atụ asị ebe a ndị mmụọ kpọrọ ya and otu anyị nọkwa ebe a ugbu a achọpụta akwụkwọ mme nke bụ eziokwu nwanne nwoke ị ma na mgbe ị gwara m ihe a sị na ọnwa tọrọ m ihe ka ịdị anaghị eji mgbe agbajuru bọtụl were atụba nwaanyị ime and anaghị agbado ụkwụ n'aja were atụba nwaanyị ọ bụ arụ ịchụ nwaanyị n'afọ ime kama ọ rụkwa na kama nwa a ga-ala kwa m nwa maka ọ bụrụ na m nọrọ nwa a buru afọ ime ala mmụọ nọ na be a ga-egbu ihe ị na-achọ ịgwa m kịta bụ ka m kweta na ọ mụa mere ihe m emeghe gbam nna anyị otoro a kọrọ elu a kọrọ ala e tere ugba e tere ose aka m adịghị ya
enweghị mgbe ọ ga-ebu afọ ime ala kama ya nọ be m buo ya kama ya nọ be m buo afọ ime ma mụọ ya ka ndị ọkpụ ghara igbu m ụmụkwụ ụmụaka na-achọ ka ha tige mmadụ nsogbu n'aka ka echi ha atọgbuo m nne ba ọjụ na ị gaghị anwụ ya na be nkwa ọgalawa be m na-esi
arị m aka n'anya ebe a chima

na ọ bụrụ enwe nwa ọ ya-abịa bịa nwe nwa before ee Don't worry, ihe m ji agwa gị kịta bụ na onye na-aba mba na-eti aka n'obi na-agwa ndị mmụọ ebe ndụ ya dị m sị na ị na-agwa ndị mmadụ na ọ bụ gị tụwara na ọ bụ gị tụwara ị na-akọkwara ndị mmadụ na ịbụ nwoke adịghị ekwu ya ekwu hoo ha maka onye ọbụla gara ịnyụ nsị mamịrị ya pụọ

nwunye nche gwa gị chọọ megwa gị na mụ na ụmụnne gị na-ara ụtụrụ ma nne obi chineke maọbụ nne
Chima ka m gwa gị eziokwu

onye bụ nwanne gị tapụcha gị ọnọsọ onye bụ nwanne gị ị kpọọ mụ nwanne gị ọzọ gị ngwa ha pịakacha gị nna anyị n'obi adị m okwesịkwene ka m kpọrọ gị nna anyị n'obi mana akpọgo m gị akpọ ya ị si eme m ihe a okenye dị ka gị ị sị m kpọta ya ka ị dụọ ya ọdụ ọkwa ụdị ọdụ a ka ị dụrụ ya
nwa a nwere ụdị anya ọ na-ene m o nee m anya ahụ jezuo m arụ adị m amazi ihe m na-eme eme ọ dị ka nwa ọ na-agba nje nwunye gị a nwere ihe ọ mechie ọnụ gị ka m kwuo okwu
maazị otoro ị bụ nwanne nna m nna m nwụọ m wee were gị mere nna oh, m wee kpọrọ onye m ga-alụ kpọrọ ya kpọtara gị dịka nna m mụ na ya nwee esemokwu ị sị m kpọtara gị ya ka ị dụọ ya ọdụ na nrube isi m dịka nwa gị m kpọtara gị na-adụ ya ama m na ọdụ ị na-adụ ya bụ ịkpọrọ ya jee n'elu akwa na-adụzi ya nke bụ ọdụ ị dụgide ya ọdụ dụta ya nke a ama m ụma eme ama m ụma eme ọ bụ na mgbe ị kpọtara m nwatakịrị a bịa m lee ya anya nwa otu anya esi egbu bambambam m rapụ ya ọ ga-apụ n'ezi m rapụ ya ọ ga-apụ n'ezi m sị ka m jidezie
na ngwuru be anyị a ọkwa nwere chado okoru gị ọ bụrụ na gị lụta nwaanyị mee ihe obi adịghị mma iwe iwe zọgide m zọgide m zọgide m zọgide m

eji ikwu okwu gbasara nwanyị na di ya ọ na-ekwe na m si ugwu awụsa nata o nwe nke m ma ụnụ afra nkuru si gbafara m ife ụnụ ma ma ma hụ
etenis na ikolo na-alụ ịmacha kuru na-alụ